lajɛlen fo an bɛ sebekɔrɔ yan nɔ bi ye sibiri ye zuwɛn kalo tile tan ani seegin ayiwa lajɛ dɔw kɛra yan nɔ dunan dɔ bɔra bamakɔ ka na an bɛna kɔrɔfɔ di ale yɛrɛ ma a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ sababu min ye a se sebekɔrɔ yan a bɛn'o fana fɔ ani laɲini ye mun ye ka o fana da jama kulo kan kɔrɔfɔ b'i bolo i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ mahamani mama ɲare
e ye jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye mali kɔnɔ walima ne ye ajs mali action jeunesse sociale mali n'o ye tɔn ye denmisɛnnin tɔn don a représentelen don mali fan bɛɛ a ka baara bɛnnen don denmisɛnninw ka formation ko ma n y'o président national ye nin wagati laban ninnu na cadre dɔ bilala en place cadre de concertation des jeunes pour la réforme des textes du conseil national de la jeunesse n y'o fana président national ye bi e bɛ sebekɔrɔ yan nɔ an bɛ se ka mun de to an hakili la i ka bi nali la sebekɔrɔ i ni sebekɔrɔ denmisɛnw ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ bon a sɔrɔla an ka baaraw de kɔnɔ parce que an bɛ wulikajɔ dɔw la mali kɔnɔ pour que ka se ka denmisɛnninw labɔ fɛn dɔw kalama n'o ye gɛlɛya minnu bɛ denmisɛnninw ka sifinnakaw ka tɔnba kan n'o ye cnj mali ye donc an y'o cadre de bila en place pour que cadre in tɔgɔ fɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ wagati tɛmɛnenw na ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra buguni o ɲɔgɔn ye kun lahala ye min ye ko ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan a wagati kulu dɔ bilala sen kan comité exécutif dɔ bilala sen kan ka kalo segin de d'a ma k'u ka baara kɛ kalo segin kɔnɔ kalo segin kɔnɔ baara dɔw de kun kan ka kɛ baara fɔlɔ kun ye jumɛn ye ko ka denmisɛnninw ka sɛbɛn fura k'a kɔrɔ la ko k'a falen filanan ye min ye ko ka bureau renouveler dans les communes dans les régions sabanan ye min ye ko ka taa congrès la mais o baara ninnu kelen ma kɛ donc le 31 décembre 2021 an bilala vide juridique de kɔnɔ comité exécutif tɛ sariya kɔnɔ bilen bon est-ce que an bɛ se k'an sigi ten an tan kɛrɛ fɔ sa an tan kɛ lidɛri la su tɛ se an tan kɛ lidɛri su an y'a laɲini k'a fɔ nin ko in t'an kelen ka kɛlɛ an ka tɔnw bɛ yen mɛ an ka tɔn wɛrɛw ɲini ka fara an yɛrɛ kan an ka taa na o de kadiri in ye nka kadiri in fɛnɛ a sigilen an ye pɔɲɛ de pɛrɛsiw kɛ an y'an ka kɔnferansi de pɛrɛsi kɛ burusili tarawele la ka maliyɛn bɛɛ o pinɛ ka bɛɛ lahala min bɛ yen mais comme information de don n'an tilal'o la étape suivante ye jumɛn ye ka yaala maintenant ka taa ɲɛfɔ jeunes ɲɛna problème minnu bɛ yen ni denmisɛnnin dɔ ye ɲɔgɔn dɔn fana ye denmisɛnnin ye madu samake n bɛ sortie médiatique minnu kɛ ortm ni média wɛrɛw la il a pris contact avec moi an ka discussion kɔnɔna na a y'a ɲini n fɛ n ka na sebekɔrɔ ni sebekɔrɔ sifinnakaw fana ka na kuma an ye mɛnna an bɛ kuma telefɔni na ka se bi n yɛrɛ sen sera ka ɲɛ sɔrɔ ka n'a ye ka wuli k'u jɔ u kana an ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔ an ka baara kɛ an ye caman ta an bɛna baara caman fɛnɛ boloda siri segu ko min yɛrɛ kɔnɔ ka se ka denmisɛnninw ɛnfɔrɔme gɛlɛya min bɛ tɔn kan bi k'a ɲɛf'u ɲɛna u ka na an ka fara ɲɔgɔn kan puruke ka se k'a laɲini gɛlɛya ninnu ka wuli nin yɔrɔ la n b'a ɲini an ka otoritew fana fɛ u ka ko in lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ periyɔdi min na bi nous sommes dans une période de transition a wagati la ɛɛ an ka lajɛ an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo u ka a ɲini baara ka kɛ tiɲɛ kan

manda t'u bolo ka manda banna u dun bɛ ka kuma u tɔgɔ la sariya jumɛn na n'o ye u tora k'u o yɔrɔ ninnu lajɛ u k'a dɔn k'a fɔ kɛ ko ka kɛ sariya kɔnɔ ee se kun ye bi segu kɔrɔ yan i ni u ka lajɛ a kun cɛra yala hakili falen falenw kɔnɔ ɲɔgɔn faamuyaw sera ka ye an ye ɲɔgɔn faamuya paseke u yɛrɛ bɛ hakilina ninnu partager u y'a yira an na k'a fɔ baara tagabolo ka ɲi et puis u ka dɛmɛ bɛ ko in na et puis u yɛrɛ bɛna kɛ ko in acteur dɔ ye pour que an ka se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ o yɛrɛ kɔnɔna na an bɛna lajɛba dɔ labɛn pour que ka se ka olu fɛnɛ ni anw an ka se ka se mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ ma olu fɛnɛ informer olu fɛnɛ wele u ka na plateforme kɔnɔ an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
o tuma ne welewelekan laban mun bɛ i bolo walima ni folikanw don an b'o kɛ ka kɔrɔfɔ kuncɛ sebekɔrɔ cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo u ye n bonya depuis n nana fo ka se sisan ma foyi ma sɔrɔ u fɛ ka diya ni bonya tɛ u ye n bonya fo ka tɛmɛ a dan kan n b'a f'u ye ala k'an to ɲɔgɔn ye ka tila k'a ɲini u fɛ u ka fara plateforme kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin baara ninnu kɛ pour que mali sifinnakaw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o tɔn bɛ gɛlɛya min kɔnɔ problème minnu bɛ yen bi n'i ye denmisɛnninw ka baarako ta k'a lajɛ o ye problème ba de ye aujourd'hui mɔgɔ minnu kan k'u fanga da o la o ye structure faîtière min ye o ye CNJ de ye mais a dalilu tɛ CNJ bolo a kɛcogo t'a bolo paseke CNJ même est an ka na an ka sigi an ka kow labɛn ɲɔgɔn fɛ an ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ an b'i fo i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye ne tɔgɔ madu samakɛ ka bɔ filadu banfara n'o ye sebekɔrɔ kɔmini dugu dɔ ye samakɛ aw ni mamani ɲare bɔra lajɛ dɔ la bi sibiridon in na n'o ye zuwɛn kalo tile tan ani seegin ye lajɛ in kɔnɔna la e bɛ se ka walawalanni jumɛn de kɛ ni lamɛnbagaw bɛ faamuyali sɔrɔ o la lajɛ yɛrɛ nafa kan ne bɛ se ka min fɔ n bɛ mamani ɲare n bɛ bɔ k'a fo a ka nali la n'i ye ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɛ sɔn nin n'a ɲɔgɔnnaw ma an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ halisa denmisɛnnin dɔ u k'a lajɛ jamana in jɔsen kolomaba yɛrɛ ye denmisɛnninw ye n'i ye denmisɛnninw bɔ jamana in jɔsen na jɔsen tɛ sɔrɔ yen bilen n'i ko dugu ko denmisɛnninw donc ne kɔni bɛ min ɲini a ka nali kɛra sanji ye a ye dugu dɔ si sebekɔrɔ mara ani kita jamana bɛɛ la a nana hakilina min na a nana anw ne dɛmɛli kama o dɛmɛli hukumu n'i ye denmisɛnninw dɛmɛ denmisɛnnin dɛmɛli ye jamana dɛmɛli ye initiative min b'a bolo hakilina min b'a la an b'a ɲini sanfɛ mɔgɔw fɛ halisa u k'i fanga da an kan u k'i fanga da mamani kan ɛɛ pour que an ka hakilina ninnu an ye denmisɛnnin ye pour que jamana in bi an bɛ yɔrɔ min na jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ n'o ye président yɛrɛ o denmisɛnnin ye o sifinnaga ye donc an bɛ baara min na nin ye o bɛ ale yɛrɛ dɛmɛli cadre kɔnɔna dɔ ye donc vraiment a ka nali nin a diyara an ye a bɛnn'an ma an bɛ dugawu kɛ ala kana an hama ni ɲɔgɔn ma a nakun ye fɛn min ye an denmisɛnninw bi sebekɔrɔ mara in na an fana kɔni pɛrɛnnen don k'a dɛmɛ a ka hakilina in na pour que gɛlɛya minnu b'an kan an ka sigidaw la ani furugufurugu minnu bɛ denmisɛnnin jɛkulu tɔn kɔnɔna la olu ka se ka ban an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que jamana in ka se ka jɔ hali n'i y'a ta k'a lajɛ kɔlɔlɔba min yɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ ni n'o ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ ninnu ye a kɔlɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ denmisɛnninw ta ye n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnnin olu bɛ ka taa ka marifaw ni fɛnw d'u ma k'u bila ka fagali kɛ mais nin kɔsa nin nin nin kuma in kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnnin dɔw bɛ yen hakilina dɔw b'u la tiɲɛni sira fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka bɔ tiɲɛni kɔnɔ ka hakili sagi ka na ɲuman sira kan o bɛɛ bɛ sɔrɔ mamani ka nin hakilina rencontre denmisɛnninw ka rencontre ninnu kɔnɔ an ka sigi ka hakili falen falen dɔ tɛ fɛn dɔ dɔn dɔ b'a dɔn an tun tɛ ko dɔ dɔn kunun a nana o f'an ɲɛna bi ka bɔ ka jigi jakite fana fo n'o ye sebekɔrɔ jeunesse président ye n ka foli b'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira min b'a bolo halisa a k'i cɛsiri n'i kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye a tɛ taa cɛsiri kɔ o kɔrɔfɔ min tun bɛ ne bolo kuma laban la o la ne hakili b'a la salamu
ayiwa an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn samakɛ sisan an bɛ se sebekɔrɔ jeunesse yɛrɛ président ma ka ale bila ka segin k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye hali n'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn nka a tɔgɔ n'a jamu a b'o fɔ an ye baasi tɛ merci i ka ɲininkali diyara n ye ne tɔgɔ ye jigi jedi jakite ne ye sebekɔrɔ zenɛsi perezan ye jigi jedi jakite aw ye lajɛ dɔ kɛ bi dunanba tun bɛ aw bolo yan min bɔra bamako ka na ni o ye ajs mali o ɲɛmɔgɔ ye a nana aw ye hakili falen falen kɛ fɛn caman kan nka a ka hakili falen falen a n'a ka nali o bɛna kɛ sababu jumɛn yɛrɛ de ye Sebekɔrɔ zenɛsi ma nka sebekɔrɔ ka mara yɛrɛ zenɛsi denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma baasi tɛ an bɛ an ka kuma fɔlɔ an bɛ ajs mali fo a ye deplasiman min kɛ an ka perezanba ka na an fɛ yan vɛrɛman foyi tɛ nin bɔ paseke slogan dɔ b'a bolo n'o ye ko bɛɛ ka kɛ hakilina kelen bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma n'i ye vilaji ta ka duguba kɔnɔla ta ko bamakɔ dɔrɔn tɛ yɔrɔ ye i n'a fɔ zeniw bɛ yɔrɔ min na epi mɔgɔ kalannenw dɔrɔn tɛ zeni ye mɔgɔw bɛ yen minnu fana ma kalan a y'o waleya dɔ de kɛ nin ye paseke a deplasera ka bɔ fo bamakɔ ka na an fɛ yan o b'a yira k'a fɔ a bɛ ka kuma mun fɔ o de don ni ala sɔnna a ka hakilina ninnu n'o ye an ka bɛn ka an bolo di ɲɔgɔn ma a ka hakilinaba dɔ bolilo kan ni ala sɔnna an ka komini kɔnɔ an zeni bɛɛ b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hakilina kelen na jamana ka se ka taa ɲɛ cogo min
ni perezidan ɲare taara yala aw ye lajɛ min kɛ hakilina ninnu aw bɛna fɛɛrɛ kɛ minnu tun tɛ kɛnɛ kan yan ko min kɛra o fana ka se ka bɔ a kalama ka hakilinaw sɔrɔ a kan walasa don n'a nataw la u k'u sigi ni baara tagaɲɛ siraw ye wala basi tɛ o y'o fɔ cogoya min na o yɛrɛ sira dɔ de filɛ nin ye n'o ye wideyo ninnu ni fɛnw ye i b'a ye sebekɔrɔka bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛn'a dɔn k'a fɔ ko mamani ɲare sera sebekɔrɔ yan bi ka da an ka paritazew n'an ka fɛnw kan o kɔfɛ fɛnɛ gurupuw b'an bolo an bɛ esanze gurupu mun kan o kɔfɛ fɛnɛ gurupuw la komini mɔgɔ caman b'a gurupuw kan dɔnku u bɛɛ bɛn'a dɔn k'a fɔ perezan nana an fɛ yan epi hakilina min b'a la n'o y'an ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ala sɔnna o kow labɛnw ni fɛnw ma ban halisa a nana an ka prise de contact ni fɛnw kɛ kɔmi ko caman bɛ ɲɛfɛ mɔgɔ tɛ se k'i da don a bɛɛ la sisan yanni an ka se kɔrɔfɔ kuncɛyɔrɔ ma bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna la perezidan ka nali bɛ o hukumu kɔnɔ a bɛ denmisɛnninw ka kɛ u yɛrɛ fɛnɛ hukumu kɔnɔ nka sebekɔrɔ yan i n'a fɔ mali dugu dɔw la i b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin tɔn filaw de bɛ yen a bɛɛ ko k'olu ye denmisɛnnin tɔn ye nka eh, u tɛ ɲɔgɔn faamuya hakilinaw la yala mɔgɔ bɛ se ka a bisigi k'o ɲɔgɔn dɔ bɛ aw fɛ sebekɔrɔ yan wala baasi tɛ i ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ paseke i b'a ye n'i ye sebekɔrɔ ta k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnnin tɔn opozelenw tɛ ɲɔgɔn na yan an bɛɛ ye hakilina kelen de ye parce que i b'a kalama ɲɛtaga kuma man ca ɲɛtaga ko ye min ye bolo di ɲɔgɔn ma fɔlɔ fɔlɔ de bɛ ɲɛtaga sabati donc an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yan o t'an fɛ yan bɛɛ ye hakilina kelen ye jeune bɛɛ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ bɛɛ ye hakilina kelen kuntilenna kelen de bɛ bɛɛ la o ye an ka maraw bɛ taa ɲɛ cogo min na vraiment ɲininkali laban ye min ye sisan o de ye welewelekan ani foli min b'i bolo k'a ɲɛsin sebekoro mara denmisɛnninw bɛɛ ma kita mara denmisɛnninw bɛɛ ani k'a ɲɛsin aw ka dunanba yɛrɛ ma n'o ye monsieur ɲare ye ka bɔ bamako basi foyi tɛ vraiment ne kɔni welewelekan kelen de bɛ ne bolo k'o ɲɛsin bɛɛ ma o ye bɛn ni kelenya ye parce que i b'a kalama ni bɛn ni kelenya bɛ yen fɔra diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ yen parce que n'aw bɛɛ ye kelen ye walayi i b'a ye ɲɛtaga bɛ sabati ko bɛɛ bɛ sabati donc vraiment sebekoro o a mara bɛɛ o région kita région bɛɛ o mali bɛɛ jeunes bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma walasa an ka se ka taa diɲɛ bɛɛ donc o kɔni ne bɛ o fɔ ka tila ka président fo a ka initiative la parce que n'i y'a mɛn ko koba mɔgɔba de bɛ a kɛ an bɛ président fo a ka initiative baw la anw tɛ dɛ an b'a kalifa ala la ala k'a ni an bɛɛ dɛmɛ ko ninnu ka se ka sabati a ka se ka ɲa ka d'an ma an bɛ eh, filɛli kɛbagaw ni lamɛnni kɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'a dɔn k'a fɔ an bɛ sebekoro duguba yɛrɛ kɔnɔ faba kɔnɔna la eh, bi sibiridon zuwɛn kalo tile tan ani seegin lajɛ min ni o kɛra eh, sebekoro denmisɛnw ka kulu o ɲɛmɔgɔw an bɛ se k'a fɔ sebekoro denmisɛnw ka kulu yɛrɛ bɛɛ o ni u ka dunanba dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye ajs mali action jeunesse sociale mali mali membre de la plateforme cadre de concertation des jeunes pour la réforme des textes voilà ni o ɲɛmɔgɔ ye eh, mamani ɲare ye ka bɔ bamako lajɛw kɛra eh, aw bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn mɛn dan ye mɛn tigila ye an bɛ aw fo aw minnu ye filɛli kɛ ani aw minnu ye lamɛnni kɛ ala ka faamuyali ko ɲuman d'aw ma aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ